níl aon rud agam, really, tá just, you know, tá mo saol chomh suaimhneach, níl aon rud craiceáilte atá mé i ndiaidh a dhéanamh ná níl aon rud mór ag tarlú sa domhan faoi láthair, it's just been pretty chill agus, ah, tá mé ag magadh, tá mé fucking delighted a bheith anseo, tá mé anseo mar is gnách le mo chuid cairde, le mo chuid comhleacaithe, tá mé anseo ar dtús báire le hÁine Mhaoir, Áine, cad é mar atá tú? Bhuel, go maith, tá sé deas bheith ar ais ó saoire meántéarmach an-fhada a ghlac muid. Tá muid an-leisciúil, tá brón orainn faoi sin! Tá sceideal againn ar nós múinteoirí, that's, sin an, you know, just bíonn, bíonn an méid saoiríní seo that just ní bhíonn fhios agat faoi. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, no, no, no múinteoir hate anseo. Bhí muid ag rá, I never said aon rud faoi na múinteoirí, bhí muid just ag rá go mbíonn, you know, bíonn tú ar shiúl ag gallivantáil agus ag caint faoi daoine a mbíonn ag gallivantáil go minic. Tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú?
Yeah, all right. Um, well, ní seo, I'd say. Tá mé just th'éis bheith ar stag mór i deireadh seachtaine, so um, tá muid tagthaí ag an aois anois go mbeidh daoine ag fáil pósta, ag fág an ceann eile, Bean don seo a bheith selfish arís, was going to put us through a heavy weekend arís ag deireadh an samhradh, ach yeah, just na weekends away seo anois ag teacht aníos agus stags is rudaí agus yeah, tá cúrsaí trom faoi láthair but yeah, we're going through it, we're going through it.
Cúrsaí sláinte agus cúrsaí airgeadais, etc.
Oh yeah, yeah. Sin an rud, tá na rudaí seo ag tarlú ag am sna fichidí go bhfuil muid uilig ag iarraidh moilliú síos giota beag agus nach bhfuil an fuinneamh céanna againn le bheith ag dul amach, but caithfidh tú bheith réidh le dhul ar stags agus hens, rud atá an-trom ar an gcorp, deireadh seachtaine iomlán a chaitheamh ag déanamh God knows what, ag gallivantáil, mar a dúirt tú. So, Bhuel, tá sé an-deacair. n- ní raibh mé ar eh, stag go fóill. Níor... ehm, Yeah, ní raibh mise ar chóisir na gcearc riamh. Billy No Mates. O- ok. All right, ok, one second. Ní raibh, just níor tháinig sé suas go fóill, just mo chuid cairde, ní raibh muid ehm, pósta go fóill, you know. Well, sé, ok, beidh tú ag teacht chuig mo chóisir na gcearc, bhí, ná bí.

agus muna bhfaighim then you'll know that there's been deep oh my god dá dá dá Gortaithe. watch- yeah exactly there'd be there'd be real real pain um look bhí eh, beidh neart taistil ann ag aon duine um anois ní ní bhímse ag taisteal go minic eh, ní eh, níl aon taisteal déanta agamsa le tamall anuas it's been it's been pretty chill

a bhí ar fáil tá mé chomh chomh broke it's not even like níl sé even greannmhar like just. Ba cheart duit like do schedule a chur in airde ar do insta story just go bhfeicfidh daoine cé chomh chaotic is a bhí seo achan nuair a d'oscail mé mo fón bhí Hugh i dtír difriúil agus dúirt mé leis roimhré mar tá an turas sin déanta agam an interrail Bhí mé ag rá leis nach raibh go leor ama aige in achan áit. Agus I think thart ar leath bealaigh tríd bhí tú ag rá go raibh an taisteal ag éirí an-doiligh, like na na trains ag dul thart. An méid sin uaireantaí an taisteal? Ní raibh sé even fiú an taisteal fan, like I mean obviously bhí an taisteal go holc but just I admit ní dhearna mé aon taighde whatsoever ar na áiteanna bhí mé ag dul. like literally ní dhearna mé aon iarracht le foghlaim faoi na háiteanna ar roghnaigh mé or whatever. It was literally just ní raibh mé sa chathair seo roimhe, rachaidh mé go dtí an chathair seo anois. As in literally land mé i Florence agus bhí mé i gceartlár, you know, an chathair galánta seo, like absolutely álainn, you know, an áit, you know, an áit ar bunaíodh an, cineál na, na teaghlaigh is, is saibhre agus is mó sa domhan riamh, na Medicis, a d'íoc ar son Leonardo da Vinci, a d'íoc ar son Michelangelo, a d'íoc ar son, you know, na rudaí ollmhór seo. Mise ag landáil ansin being like. Sin an Teenage Mutant Ninja Turtles, as well? Sin an, sin, yes, exactly. Bhí, bhí, I mean, bhí an pizza acu, so bhí, bhí siad an-chosúil le chéile. Ach land mé ann agus you know like jeez I wonder cad é gur féidir liom a dhéanamh anseo, as if nach bhfuil like an gallery is cáiliúla sa domhan ann riamh a An bhfuil Duomo ollmhór, I yeah, have no idea, yeah ní raibh clú agam, I know. Birth of Venus, Yeah. Statue David, like chuir mise ar aghaidh rud chuig Hugh 'cause shíl mé

aon rud pleanáilte Nach bhfuil aon rud pleanáilte aige. Ní raibh mé ag súil go mbeadh am aige fá choinne na moltaí a chuir mé chuige.
Honest, honest to God, Áine, an dá rud a chuir tú chugam was an, an rud, na dá rudaí amháin a bhí pleanáilte agam. And I wouldn't even say go raibh siad pleanáilte, just fuair mé an text uait, agus mé like, oh well, tá mé like, you know, if you want me to seo, like, seo, seo liom. Seo liom, du du du du du. Nó ní raibh aon plean déanta agam. Agus bhí sé definitely ag pointe amháin bhí mé ag smaoineamh liom féin cén fáth a ndearna mé seo. As just like cad é cad é a bhfuil mé a dhéanamh. Like tá cuimhne agam nuair a dhúisigh mé, bhí mé ag an em, ag an stáisiún bus i bPrág ag le dul go Munich. Agus Munich was like an chéad áit nach raibh aon clue agam faoi. Like bhí's agam like go raibh em, go raibh píosa craic in Budapest, go mbeadh Bled iontach amach i Lake Bled, in Ljubljana, go raibh an Opera agam ar an Chéadaoin i Vienna, and then an cluiche Éireann in Prague, less said about it the better. But then Munich, ní raibh aon clue agam céard a bhí mé a dhéanamh, like agus ní raibh clue agam faoin chathair ar chor ar bith, like literally ní dhearna mé aon taighde air agus tá just cuimhne agam ag suí ar an, ag an stáisiún ina dhiaidh bookáil níos mó am le dul ar saoire níos faide as in like chun ansin déanamh turas don Iodáil agus muid just ag suí ansin smaoineamh I've gone too far here this is anois seo seo an ábhar I think go bhfuil an ábhar go déanta agam céim fáin Broke hard an grian. literally yeah literally bhí mé just ag smaoineamh liom féin seo Well, that is a- basically It's type B isn't it, like, completely. Yeah. Go huile is go hiomlán, yeah. I could never.
Well, braitheann sé ar an rud, like, braitheann, like, dá rud é go raibh mé ag dul go, like, tá cuimhne agam, like, nuair a chuaigh muid go Philadelphia, bhí sin, like, dhá bhliain ó shin anois, um, it was, like, planned to the inch of cén rud, now, in fairness, bhí sin because bhí mé ag dul thall go WrestleMania and bhí sé, like, uilig, bhí, like, neart seónna agus stuff ann, so it was, like, ok, now, like, caithfidh muid seo a dhéanamh anois or else ní bhfaighidh muid go dtí an rud seo agus you know, is, is féidir liom a bheith eagraithe agus i dtéarmaí like, ag taisteal like, bhím an-eagraithe I'm like, no, tá mé chun a bheith ag an airport dhá uair roimhe agus tá mé chun a bheith you know, ní, ní chaillim trains ná planes ná cibé rud de ghnáth um, unless go bhfuil like, botún ollmhór déanta um, but no, but then ar an saoire seo it was very much type B like just yeah Freebird.
I couldn't. Yeah. Like nuair a deirimse go bhfuil Google Doc agam ó mo thuras Interrail a bhriseann síos uh, brú óige, uh, bialanna, praghsanna mm. d'achan rud, rudaí le déanamh in achan cathair, um, méid ama a ghlacann sé taisteal idir cathracha like tá mé chomh type A agus is breá liom an pleanáil sin like bím ceart go just iarr orm turas a phleanáil duit agus dhéanfaidh mé like is breá liom an stuff sin. Bheifeá an-mhaith mar travel agent. Bheifeá an-mhaith mar ag déanamh an post sin.
Sílim i saol eile bhí mé i mo like eagraitheoir ag eagrú like either imeachtaí nó yeah cúrsaí taistil nó rud éigin mar sin just I love it like it's like buzz domhsa. Caithfidh mé an Google Doc a chuir mise le chéile a chur chugat. Bhfuil ceann fiú agat? Tá ceann agam and literally an rud amháin a ndeireann sé is ainm an chathair An dóigh a bhfuil mé chun dul chuige agus an áit a bhfuil mé ag fanacht agus níl aon rud eile ann. And it's literally just like, just as a reminder go bhfuil an stuff actually bookáilte agam. That's, sin an, sin an rud amháin atá curtha ar an Google Doc. It's literally just like eh, taisteal bus go cibé áit ag an am seo, eh, fanacht san áit seo agus níl aon, níl aon rud eile curtha leis. Like literally sin an méid amháin atá ar an Google Doc. Cén eh. cathair ab fhearr leat?

Shiúil mé síos alley éigin le dhul chuig pub seo. Bhí pub ceoil like gar leis an em leis an óstán and em immediately tháinig like cúig lads out of nowhere whatever eh orm and dúirt ceann amháin acu rud éigin being like you know like being like oh we'll do like we'll do more I think bhí sé ag iarraidh like ag tosnú orm so then bheadh leithscéal aige like mé a nó a mhugáil. So I just like scooted in aice leis whatever. Like, ok, suimiúil, alright.
An ndeachaigh tú ag na ruin bars?
Luaigh mé na Jewish ruin bars leat i Budapest. Yeah. So bhí mé, so bhí mé ag fanacht sa Jewish Quarter agus bhí sé really cool agus bhí mé ag an ceann cáiliúil, níl cuimhne agam cén t-ainm atá air anois. Yeah, déanaim dearmad, bhí sé really cool.
Ollmhór.

piano, like electronic whatever, like leis féin.
Yeah. Cosúil le house party mór. Really cosúil le house party mór. Cos then chuaigh mé síos staighre agus bhí like blues band ag seinnt like thíos staighre díreach i ndiaidh so bhí eh, so no, bhain mé an-sult as Budapest. Eh, bhain mé sult, bhí Ljubljana deas.
An-pretty. An-pretty, cosúil linn féin. Bhí Vienna, bhí Vienna deas, bhí Prague, bím i gcónaí ag smaoineamh though, like, thairbhe bhí mise ina chónaí i bPrág, like, that's still, like, such a a mad, like, go raibh sin mar féidearthacht i mo shaol, go raibh mé in ann, so bhí mé ina chónaí i bPrág, like, cúig bliain ó shin, or sé bliain ó shin, and so bhí sé really suimiúil le dul thart air. Munich, Ní raibh clue agam céard le déanamh but then d'aimsigh mé rudaí cool and I was like, seo deas le haghaidh deireadh seachtaine. I think there Yeah, are, ní rachainn ar ais go Munich, Yeah. ní dóigh liom. Well, Dar- oh, ach le Oktoberfest.
Well, le haghaidh Oktoberfest, see seo an rud Yeah. fosta, Yeah. is that it's like nuair atá tú ag taisteal ag na háiteanna seo um, taobh amuigh don ghnáth-am agus leat féin Mm. fosta. Like an chéad áit eile a chuaigh mé ná Venice agus um,

is cuma cén, cé mhéad daoine atá leat or cé em you know cé chomh fhada it's nócha euro le dul amach ar gondola le haghaidh like ceathracha cúig bomaite whatever like that which is like the rud dá raibh tú i lánúin you know it's ceathracha cúig euro an duine whatever like costasach go leor but still it's you know is taithí é dá raibh tú le an le grúpa eh you know cúig euro déag an duine or whatever tríocha euro an duine But like, le íoc €90 leat féin just to be having a solo chat leis a, leis an gondola man, just ní raibh sé really, um, ní raibh sé really ar an, um, ar an liosta de rudaí bhí mé ag iarraidh a dhéanamh. Tá sin an-daor. Yeah, yeah, yeah, yeah. Um, but, uh, I think, déarfainn an áit is fearr liom ná Florence, sílim. Yeah, tá sé dochreidte. Is an bia an-mhaith. Oh,

Ní gá duit sin a ordú, can I just say, níor ordaigh mise sin riamh an dá cheann. Níl duine riamh gur brú ort. Bhí mé ag iarraidh a bheith i mo chónaí ar nós na hIodálaigh agus mé san Iodáil agus nuair bhí mé in, nuair bhí mé in, Fiorentina, nuair bhí mé in, nuair bhí mé in Florence, bhí, Firenze, Firenze, go minic, sin an Iodáilis dó, yeah. agus nuair bhí mé ann, fuair mé carbonara agus fuair mé steak and ó. lán bia Áine.
Like carbonara leis féin, bím lán. bhí sé, bhí sé ar nós, honestly, achan lá san Iodáil was Man v. Food, like achan uile lá san Iodáil was mise just ag troid tríd na, na, na béilí ollmhóra seo a bhí mé, and like bhí siad costasach, like I'm not even chun, like I'm not gonna sugarcoat it, like bhí sé iontach costasach le bheith ina chónaí mar sin. Agus yeah, bhí mé chomh, chomh lán. Bhí sé, bhí sé like nasty. Like, like really. Yeah, lán le steak. Níl rud ar bith níos measa, cur allais, meat sweats. Go háirithe agus tú ag suí leat féin. Like, i, like, i, like, ag taib-, ag, ag tábla agus just, agus like fuair mé like side of chips fosta agus bhí, bhí mé just ag smaoineamh like, like an rud é go raibh mé, cos ní raibh fhios agam go raibh sé ag gabháil a bheith chomh mór sin, do you know? Agus eh. Bhí mé just ag smaoineamh like bhí mé ansin, bhí mé ag ithe an dinnéir agus bhí like teaghlaigh thart orm agus mise an duine amháin a bhí leis féin like sa bialann whatever agus mise literally ag suí ag ithe an steak seo ag iarraidh é a fháil ar fad isteach. Man versus food.

ag fáil réidh leis na calories. Caithfidh tú rud éigin a dhéanamh le digestion a dhéanamh ar an méid a d'ith tú. Perfect, yeah, you know.
Agus bhain mé sult as an Róimh, although tharla rud éigin sa Róimh that I'm like, nuair a deir mé le daoine eile, they're like, seo é, like, like tromluí s'agamsa go dtarlódh seo dúinn. Bhí mé, chuaigh mé isteach go dtí an áit pizza seo atá díreach in aice leis an Vatican. So technically bhí mé in like,
tír eile whatever sin or níl fhios agam cén tír a bhí mé istigh ann. But nuair bhí mé istigh bhí an áit pacáilte agus obviously mé ag taisteal liom féin agus chuir siad mé in aice leis an máthair agus iníon seo as Meiriceá as like like bhí siad an-Mheiriceánach agus ghlac your man like ola uaimse or like cibé rudaí a bhí ar mo thábla cos bhí sé ag iarraidh é a thabhairt do like tábla níos mó I was like, oh sin go breá agus, whatever. And I think gur d'amharc mé ar an phéire being like, oh sin go, sin go, beidh go grand or whatever. And they're like, oh is féidir leat ár gcuid cinn a úsáid. And literally, níl a fhios agam cén fáth ndearna sé seo, chuir sé an dá thábla le chéile agus just dúirt sé, make friends. Agus sin, agus sin d'imigh sé.
Leis na Meiriceánaigh? Yeah, leis na Meiriceánaigh!
Ansin bhí orm just comhrá a bheith agam leis an like an mháthair agus níon seo ehm No fear Hugh, I think go dtig leat labhairt le duine ar bith. Oh no, ní raibh ní raibh aon imní ormsa a bheith ag Ok. caint leo but it was more of just the like you know bhí siadsan ag suí like a- bhí an an foirm an scéil bhí si- bhí a níon ar like study abroad whatever agus tháinig an mháthair go dtí an Iodáil le í a fheiceáil, whatever. Um and obviously bhí siad just ag iarraidh am a chaitheamh le chéile and suddenly, you know, Paddy No Mates, literally cuireadh isteach ag an tábla leo eh agus é just ag ithe, you know, pizza iomlán agus bruschetta iomlán leis féin, whatever.

Like, it hasn't Does, came... do you know what, ní dhéanfaidh tú riamh dearmad ar an taithí sin anois, b'fhéidir gur sin an rud a bhí i gceist aige. Well, ní bhfuair mé ainm s'acu, so níl clue agam cé hiad. Ní bhfuair mé aon um, pointe eolais or aon pointe teagmhála, but bhí sé, um, bhí sé chomh gas, like, just chomh, chomh greannmhar mar, um, mar turas, like. So, yeah, no. No. So, yeah, no, bheith... Tá mé ag iarraidh smaoineamh an mholfainn é do dhaoine like le turas mar sin a dhéanamh. Ah bhuel, déarfainn rud amháin, busannaí thar oíche, total scam. Yeah, Absolute, no. absolute scam. Ní chodlóidh tú. Ní chodlóidh tú, ar chor ar bith. Now I will say, bhí sin, cuid dá bhí sin mo- an locht a bhí orm féin because eh, bhí tart orm sula bhfuair mé ar an bus agus cheannaigh mé buidéal uisce ag an, like an stáisiún bus agus

D'ith mé an méid sin bia, oh my god, bhí sé just literally achan chathair a bhí ann, like dá n-amharcfadh aon duine orm agus mé ag ithe an stuff a bhí mé ag ithe, like it would just be like oh.
Samhlaím like rí mór like ó you know like na scéaltaí a bhí againn mar pháistí de like rí like eating a feast of pheasant pies. Oh yeah, just like like like like a huge leg de cearc or whatever like you know.

Níor tharla céard? Céard a tharla? Go díreach. Níl clue agam but bhí sé yeah bhí sé suimiúil. Ehm Mholfainn Mholfainn ag dul chuig na cathracha sin. B'fhéidir ní mholfainn é a dhéanamh ar an ar an leibhéal sin. B'fhéidir. Ehm ach solo travel tá sé deas. Mholfainn é.

Yeah, exactly! Agus nach bhfuil muidinne just chomh maith le cailín cara ná le partner ná le... We're complete!
Cuireann tú mise is Hugh le chéile? Is achan rud agat atá de dhíobháil ort ó chailín. Yeah, exactly! Déanann muidinne achan uile rud gur féidir leat dhéan... Achan rud!
Achan rud! Really?
Tá Hugh ag iompar an tseó ansin, mar gheall go bhfuil sé ina chónaí gar duit, you know. Yeah. Tá sé, tá sé ábalta go leor a chur ar fáil. Yeah, exactly!
Aon rud, James. Aon rud. Aon rud. I'll shave. Listen, aon rud. Tá sé just.
Moving on. um, get that as much kept a fuck dance way. Uh, uh, so, so, so James, uh,

i ndiaidh mar atá chomh mór seo ná dadaidh like so yeah just chonaic mé anuraidh a bhí a bhí grúpa a bhí aithne agam orthu anuraidh bhí siad á dhéanamh agus just bhreathnaigh sé good craic like was that tosaíonn sé ag um, like an-luath ar maidin like thart ar níl fhios agam an chéad grúpa ag goil amach like leathuair tar éis a seacht nó rud éigin uh, agus ansin tá like uh, Tá cúpla wave ann and then ritheann, ritheann gach duine ar sin. Like, I think go crochann gach duine thart an cathair ansin don lá seo dtí agus téann tú amach le pionta beag agus yeah, beidh sé, beidh sé go deas. Yeah. Beidh Hugh ag fanacht le bláthannaí duit ag an, ag deireadh, deireadh na rás. James! Cosúil le achan buachaill cara maith. James, go maith thú, James! Beidh comhartha mór ag.

Nuair a bhí mé like déagóir. So ní i do shaol mar duine fásta? No, God no.
Páirt den rang, páirt den rang PE. Beep test a bhí ann. No, I'll tell you céard a bhí ann, it was bhí bhí mo mháthair ag siúl an ten K le cairde s'aici agus bhí cupla de na lads ón scoil, I think, dúirt siad, oh yeah, déanfaidh muid an ten K. Anois, seo an fhadhb though, ní raibh fhios agamsa cé chomh fada is a bhí ten K. So, ehm, so, ghlac sé, ghlac sé fairly tamall, tamall fada. Cé chomh fada, cé chomh fada?
Was it an uair? Was it níos mó ná, it was like cúpla uair, it was like uair go leith, b'fhéidir? I have no idea, níl, níl clue agam. But it wa- bhí, bhí leath de was mise just ag goil ugh agus mo chosa go hiomlán scriosta agus bhí sé, ní raibh sé maith, like it was a real,

Tá cúpla cara agamsa a mbíonn ag déanamh na Hell and Backs agus no my god no ní like, tá siad tá siad feicthe agam agus like, Yeah. bhfaighinn, bhfaighinn bás. Like, I know go go bhfaighinn bás um, faoi an um, leis an méid atá le déanamh ansin agad. Um, Tá mise Agus- chun an darkness into light a dhéanamh ach tá mé chun é a rith. Seo an chéad uair dom Pieta House an ceann sin a dhéanamh ag a ceathair a chlog ar maidin, but mé just ag goil é a rith, agus sin sort tús maith leis an rith arís, cúig ciliméadar aníos ar óilg. Más rud é go bhfuil tú ag rith then an dtosnaíonn tú níos moille, like beidh beidh achan duine ag like déanamh their nice cute like siúlóid ar maidin whatever. Mise fós i mo chodladh. and then tagann sé go dtí like cúig a chlog ar maidin agus tusa just bootáil suas an bóthar. Beidh mé isteach.
Zero dea-thoil ar son na carthanachta, just like, no, bhí mise fanacht sa leabaidh, giota beag breise. Yeah, exactly, yeah, no, just ag iarraidh just leithscéal le bheith níos falsa. But, but, so, de réir nach bhfuil seo déanta agat roimhe, James, but surely thar, well, actually, b'fhéidir, más rud é go raibh tú istigh sna cúil den tráth. Is cúl báire é, bhí mé ag dul a rá, so tá seo éagsúil duit a bheith ag déanamh an méid seo cardio, well.

Bhí cheithre K déanta againn agus bhí muid ag an finish line agus bhí muid ag rá, bhuel, cheap muid gur 12K a bhí anseo. Agus ansin dúirt siad, á, yeah, bhí sibhse sa wave sin a ndeachaigh arseways mar go rinne siad rud eicínt mícheart. So dúirt siad, bhuel, seo é an finish line, so you can either do it again nó sibh in ann goil abhaile, like one or the other. So dúirt muid, á, fuck it. Níl muid in ann goil all the way síos go Contae Chill Mhantáin ón gCeathrú Rua agus a rá nach ndearna muid ach friggin' cheithre K de Hell and Back. So then rinne muid aríst é. So sa deireadh chríochnaigh muid ar 16K. So So so leath marathon. No, Huh? tá leath marathon 21 point Oh god, okay. 21.2. Oh my god. Cinnte déanfaidh tú sin?

Ahem. What do you call it. So yeah, no, ní, ní bheadh aon imní orm fút, ach an é seo an rud go bhfuil tú, are you now, like, ag smaoineamh, like, oh, b'fhéidir go ndéanfainn seo, b'fhéidir, sure, n- níl ann ach marathon, ach yeah, leath marathon, so dá rud é go bhfuil in ann uh, ceann amháin a dhéanamh, nó Mm. péir a dhéanamh, like, an ndéanfá an marathon, anois an é seo an, an soft launch, na seo ar an bhealach sin. Bhuel, like, look, ní mise cosúil leis na daoine sin, like, na friggin' runfluencers sin atá ar líne so, like, that's definitely not going to be me, Bheadh ach... sé- bheadh sé chomh greannmhar dá raibh tú mar runfluencer though. Bhí sé rí- Just bhí sé- fan don bhí- rás a bheith thart agus sílim go ndéarfaidh tusa, ah yeah, sure, déanfaidh mé, feck it, déanfaidh mé marathon anois. Mhm. Oh What's- yeah, I'd What's say, another like, 21.5 kilometres? Yeah, between friends.
Yeah. Tá mé definitely ag goil marathon a dhéanamh am éigin i mo shaol.

No yeah so eh just b'fhearr mé bheith in ann a bheith á rá go rith mé maratón just for the sake of you know usa na rudaí sin do tú just ar ar rá gur déanta like as And in then beidh Ironman déanta agat inné sin. no Just- no Ironmans are a bit ah, sin sin mental but I don't know Yeah. yeah Sea, deir- Well, just- cén mhaith tá tú rá I don't know.

A fhios agat i mbliana, am kind of tough i mbliana, a fhios agat, d'imigh Mamó, so bhí, so bhí ailse uirthi sin fadó, so it's just carthanacht atá cineál gar dhom ansin, like, so it's kind of just nice to be able to raise b'fhéidir cúpla céad euro dhóibh sin, so it's just kind of a nice incentive agus sin freisin, like, a fhios agat, cos tá a fhios agamsa definitely nuair a bhailigh mé airgead dhóibh sin i gcomhair an skydive, bhailigh mé cúpla míle euro dhóibh sin, rinne mé an abseiling agus tá mé é seo a dhéanamh anois agus chuile uair beo on the day bíonn mé i gcónaí ag rá murach an friggin carthanacht atá mé tar éis airgead a bhailiú dhób I would never do this cause an abseiling was close bhí mé ag rá Yeah. I don't actually know an mbeidh mé in ann é seo a dhéanamh agus ansin an skydive cheap mé gurb in an lá a rinne mé an skydive bhí mé cinnte gurb in an lá deireadh de mo shaol bhí mé actually ag rá this is this is it Th- Yeah. this is gone this is I've lived a good one but tá mé fucked like Plane- bhí an plane chomh beag bhí sé ag croitheadh Agus nuair a bhí mé istigh ar an eitleán sin, do thosaigh mé like a rá, well, you know.
It's been real. I am going out where I've lived my whole life. With, with yeah. a literal right bang.
in the middle, right well, bang in the centre uh, of yeah. life. Yeah. with a kdub. Is cuimhin liom tú ag déanamh sin mar sin sórt ag an tús dúinn aithne a chur ar a chéile. Mm. agus sílim b'fhéidir an é sin

Tá sí an áird.
You know an áird. You know an áird sin, you know, it's magic, you know, le Queen. Oh, oh, oh, it's magic. Yeah. You know, an cinnig Bose is, he's Polish, you know. Casper True Rats gives ingalls. He's Polish. Just absolutely incredible. Like, you know. agus agus ní bheith aon uh, agus ní bheith aon imní orm sin ra. So br br br. But áhain sin tusa

Oh my God. Jeannie Mac. Sin craic lads inniu.
Cad é a theastaíonn uait a fháil amach. Ah, listen, le bheith pósta, that's mad. Yeah.
That's mad, isn't it? That's I know, mad. tá sé chomh gar anois. Níl ach, oh my God, ceithre, ceithre mí ar shiúl? Yeah.
Jesus. Mothaím just gur eitilt sin mar shíl mé just tá a fhios agat an bhliain deireanach shíl mé oh tá bliain agam, tá bliain agam. It's like oh wait, like níl am ar bith againn, tá sé i ndiaidh teacht chomh tapaidh sin. But arís buíochas le Dia go bhfuil mé chomh type A mar tá achan rud eagraithe agam ó like mí Mheán Fómhair. mo dheirfiúr. Bhuel sea, deireann tú go bhfuil tú chomh eagraithe, ach níor chuir tú ceist orm féin agus James lenár gcuid speeches a scríobh go fóill, you know, an óráid ollmhór atá mé féin agus James chun a Look, dhéanamh.
mic oscailte, fáilte romhat, am ar bith den Sin oíche. dainséarach.
Sin rud an-dainséarach le déanamh bainis. Oh, oh, bring it on, tá mé ag iarraidh é a bheith cosúil le stand up. Oh my God, stand.
Yeah, yeah, thig leat roast a dhéanamh, más mian leat. Da- Ach dainséarach. an-PG!
Beidh do sheantuismitheoirí ansin.
Ní féidir leat an roast a dhéanamh agus é bheith an. I know.
Yeah.
Well look, d'iarr mé oraibh um, giota beag siamsaíochta a dhéanamh, you know, tá mé ag fanacht ar an am sin go ndéanfaidh sibh damhsa deas. Dúinn mm. uilig, don seomra uilig, tá mé ag fanacht ar sin, so is dócha you know tá an spec agaibh rip rip away trousers oh yeah mm-hmm nipple tassels like bring it on tá mé ag fanacht ar sin Cuir sin i gcuimhne do James caithfidh muid labhairt leis an fhear faoi na fireworks sin caithfidh muid a fheiceáil an mbeidh siad an mbeidh siad áirithe just críochnóidh an oíche leis an óstán ar tine agus agus Ginuwine Pony ag seinnt Jump on it! Let's do it!
Bhuel, tá tusa mar fhear an tí, chomh maith, thug mé an ról seo duit. Ionas go dtosaíonn sort, I suppose, an giota, i ndiaidh an dinnéir, beidh muid ag iarraidh go leor ceoil, go leor amhrán, go leor damhsa, go leor aon dó threes agus Sílim go bhfuil tú féin foirfe fá choinne sin, thig leat a bheith ag glaoch ar dhaoine teacht aníos agus más dán é, más rap é, más amhrán é, cibé rud is mian leo a dhéanamh. Tá James already ag scríobh dán, tá súil agam go mbeidh dán. Ceann faoi Briseadh Croí,

Do I hear a colscaradh? Do I hear, hmm? Up in here?
Aon duine colscartha sa seomra mar seo?
Give me a C, give me an O. See, it's because níl aon bridesmaids ar fáil do James, sin an fhadhb atá ann. Yeah, níl, tá na bridesmaids uilig.

Bhúr ceart! Ach ní raibh. Fócain! Nó tá sé sin. Tá mé sciar a bheith ná a bheith i gcaid an cos ar fócain libhse lá éicint freisin, like, ach jeez, ní, ní mé sé, níl an t-ádh liomsa go chas mé leo ag aois óg, nó go chas mé leo ar friggin' in áit deas i mBaile Átha Cliath agus rudaí, like, ní, just ní chas mise le mo dhuine fós, that was it. Actually, actually chas mé léi i mBéal Feirste, brón orm. Oh, yeah, Um, sorry, ach, yeah.
uh, yeah, come on, James. An lore, ná déanaigí dearmad. Uh, an lo- an- an- an lore- an- an lore ar fad. A Ah. níl muid ach ag magadh, James. Níl muid ach ag magadh, no. But Yeah. sorry, nuair deireann tú go bhfuil tú eagraithe, Áine, tá tú, so, Áit aimsithe, Baile aimsithe, Culaith aimsithe, bhfuil an, bhfuil, bhfuil an, an rud, an rud mór bán, I'm assuming go bhfuil sé bán, eh, an, an bhfuil sé, an bhfuil sé pioctha agat? Bhfuil tú ag iarraidh orm an Excel sheet thar Oh fon God. taobh? Nuair a Oh. dúirt mé go bhfuil mé Type A, tá Mm. like bíobla iomlán agam agus catagóirí éagsúla, so tá like an, you know, an liosta de aíonna, tá jabannaí atá le déanamh, tá fiú plean cóisir na mBab, cé nach bhfuil mise fiú pleanáil cóisir na mBab, tá na cailíní. Agus go fóill duit, tá an spreadsheet agat. Just le bheith, like, tá stádas agam in aice le ainmneacha achan duine, like, pending, nó bhfuil siad ag teacht, nó muna bhfuil siad ag teacht. Just caithfidh mé a bheith eagraithe, or else, an dóigh leat go bhfuil Cillian ag gabháil é a dhéanamh? Níl Cillian, níl ach jab amháin ag Cillian agus is é sin

Ag le bhfuil achan duine compordach? Yeah, Beidh 'cause beidh sibh anseo tamall. An féidir liom iarratas amháin a dhéanamh just leat, a Áine? And Braithim I, seo. I, th- I think aontóidh James leis seo. Bhfuil a fhios agat na físeanna sin eh, nuair it's like an, an fear chéile ag fheiceáil a bean chéile sa chulaith don chéad uair, you know, like the Oh my tradition, whatever. god, yes.
An féidir liomsa agus James sin a dhéanamh leat fosta?

Like, yeah. agus, oh, first look, whatever. Yeah. Ach, like, we take Anya out agus bí na colla ormsa agus ar chiú, as in, like, we wear dresses. yeah.
agus sin bhé, like, an build-up se lugán, and then we tap on Killian, is casa Killian Timples, bhé se, like, emotional, mm -hmm. cap go bí Anya sa teach níos, and then just fecinn se gá lunatic, uh, gá gón na bán, agus, yeah, Agus titeann sé i ngrá agus goideann muid Cillian ó Áine James.
Runaway.
Sibhse na Runaway Brides, but tugann sibh eisean libh.
Déanann muid eloping.
Sin rud a dhéanann. Yeah, well thig libh bhur ngúnaí bainise féin a aimsiú níl sibh ag cur mo cheann oraibh, tá sé ró-speisialta. The throuple that no one has ever asked for. No one wants to see.
Sílim go bhfuil a fhios agam an freagra don cheist seo ach an ndéanfá eloping? Toisc don rud, tá sé, tá sé trendy i mBaile Átha Cliath anois go bhféadfá sin a dhéanamh in sa Heartbreak Social Club. Anois go bhfuil an pleanáil tosaithe agam, yes.
Anois go bhfuil sé déanta agus tá sé teacht chuig an lá mór is mé ag rá, jeez, it's like, it's a lán daoine ag amharc ort fá choinne lá iomlán. Agus tá strus agus anxiety baint leis sin agus Yeah, just go leor oibre, go leor iarracht, go leor airgid. And tá cuid díom ag rá like, mm, an fiú an shite seo, like it is, it's, pa- it's c- party é. Agus yeah, Yeah. beidh an-am againn, but uh, tá giota beag díom, yeah, tá taobh beag liom go fóill ag rá like, ó an fiú an fuss seo. So yes, ach é sin ráite bheinn fós ag iarraidh daoine faoi leith ann, so Yeah.
elope to an extent ach le grúpa

Agus an gcaithfidh mé go mbeifeá ag iarraidh mise ansin ar do lá speisialta.
Cos mise go pearsanta, ní maith liom amharc thart ar an tseomra is gan duine éigin a aithint.
Fios a bheith agam cé atá ansin, an lá uilig. Agus nach gá dom bheith ag dul suas ag daoine a rá like, hi deas bualadh leat ar mo lá, ar an lá is mó, ceann de na laethanta is mó de mo shaol. So yeah.
Beidh sé deas, ó, beidh páirtí againn. An ndéanfá James an ndéanfá the Vegas wedding?
Well, definitely not Vegas, Jesus Christ. Not Vegas, but South France. No, ag deireadh an lae, like, just, tá sé suas ag cibé cén bhean a deir, isn't it really, like, cos I'm just,

Bíonn codladh orainn ag bainseachaí ar aon chaoi. So níl fhios, yeah, ach like, definitely ba mhaith liom mo chlann sin de amháin, ach dá mbeadh sí ag iarraidh goil thar lear, ní bheadh aon fhadhb ansin, nó dá mbeadh sí ag iarraidh bheith ag ceann really traidisiúnta in Éirinn, ní bheadh aon fhadhb ansin ach an oiread, like, I think just, obviously bheinn sásta cúnamh leis an pleanáil, but cibé cén idea bheadh aici sin bheadh muid sásta dul leis. Well, sin rud taní... Tá muide, like, bhfuil fhios agat, tá sé as It became an áit a bheas as an bean a bheadh mar leith, is sin an áit a bheas a bainis, sin an tradition cní atá ann, so was that, Yeah. tá sé níos special do dhóp sin, sin pe chuig cin áit de gcéire a bheith, cin an cirín, out late ar a lá, seo dí mar sin, meall, was that, ní bheidh mise pósa i mo shéipéal, was that, so, Áitiúil, yeah, is Yeah, séipéal so- Saicíse.
But tá glóir But dí that- nach bhfuil a pósadh i séipéal níos mó, tá mise actually fáil, like, Sílim go bhfuil sé sort, nach bhfuil sé chomh like coitianta níos mó bheith ag pósadh sa séipéal. Nuair a deirim le daoine go bhfuil mé, they're like, oh really? Cén fáth? Yeah, as if go rachaidh. Is míním then cén fáth, like go mbaineann sé le like gur Caitlicigh mo chlann agus go bhfuil aithne agam ar an parish priest le, you know, mo shaol uilig. So domsa is rud pobail é, chomh maith, dhul isteach sa séipéal áitiúil, like d'fhás mise aníos ag casadh ceoil istigh ann, ag goil ar Aifreann ann, so

Rinne muid an job i gceart! Nach ndearna?
Bhfuil tú sásta linn? Oh my god, bhí smaoineamh iontach agam ansin, ba cheart daoibhse ceann de na léitheoireachtaí dhéanamh i rith an Aifrinn. Le chéile! Le chéile.
Focal ar fhocal. You know? A Thiarna, Jen, éist linn.
Am bheadh. Aye, gheobhaidh mé job éigin daoibh. Listen, Annie, you know, tá a fhios agat mise, you, uh, ní, ní maith liom bheith os comhair microphone, ná os comhair camera, so, uh, no, no, no. so, I'm just promoting Look, well, tá mise thart le, le mála Uncle Ben's ar aon nós, mise agus, uh, leis an rís, you know. Like, oh, confetti, a bheith. Yeah.

Bhí, sea. It was a, eh, it was lit, le bheith ag ceangal do the, the, the shop. A hoot and a half. A hoot and a half. Agus ag caint faoi hoots and a half, sílim gurb é sin é. Bhfuil aon rud eile go gcaithfidh muid a phlé? Aon hard launch, hard launches eile a dhéanamh, James? Bhfuil tú cinnte nach bhfuil, cinnte nach bhfuil bean rúnda agat gur mhaith leat a insint dúinn faoi anois?
Nope.

Ná James Barth. But, no, aimseoidh tú duine éigin. We've been saying le haghaidh cé mhéad eagrán den pod anois? Cé mhéad? So patronising!
Gheobhaidh tú duine éigin. Ná bí aon imní ort, gheobhaidh tú duine éigin ag teacht ina dhiaidh 148 eagrán den pod. But.